Bhí craobhacha na Mumhan agus an tarna foireann is rathúla sa chomórtas Coláiste Fhlannáin ón gClár sa tóir ar áit ina gcéad chluiche ceannais de Chorn an Chrócaigh le scór bliain anuas ag an deireadh seachtaine. Ina gcoinne, bhí Coláiste na Toirbhirthe, Baile Átha an Rí, foireann go raibh cúig chluiche ceannais sroiste acu ach foireann nach raibh éirithe leo go dtí seo é a bhuachaint. Cárthach Bán Breathnach atá i mbun tráchtaireachta. Breathnú taobh istigh go bhfeicfidh sé an bhfuil Duine ag bogadh sa gceann sin a casadh. Á, tá sí sin seolta thar an trasnán, ag Ciarán Leen, agus bhí sé ag breathnú chuile áit eile seachas i dtreo na postaí. Ceann faighte, stop sé agus an-obair déanta an t-am sin, Cian Hannon. Ach Coláiste Naomh Flannán fós ag imeacht. Seo le John Barry. Tá fear taobh istigh dhó, O'Connor, faighte aige. Casann sé.

Ceann sin briste, déanta go deas an t-am seo ag Ronan Cahalan, fear Chill Íomair Dálaigh. Thug sé ceann faoi níos túisce, bhí sí gearr ach tá sí sin seolta thairis an trasnán. Pas láimhe trasna fada le Iarlainnín. Pas níos deas anseo ag Shay Brady. An bhfuil seisean in ann scór a aimsiú? Tá sé féin sásta leis. Sé an athchómhairt ansin. Anseo. Fear lár páirce Graham Ball ceann mór fada. Triúr le triúr ansin. Briseann sí go O'Connor. Ross atá ann agus an-sábháil déanta an t-am sin ag Cathal Mannion. Tar éis McDonagh. Ceann deas aige síos feadh na taobhlíne ag Leen. Ciarán déanta go maith an t-am seo. Agus sin scór deas ag Leen. Agus cheapfainn go b'in é an chéad cheann aige ón imirt. Anois tá athchloig an fraoigh agus í faighte ar ais an t-am seo ag Eoin O'Connor. Fear taobh istigh dhó sin é Patrick Finneran agus Finneran go deas réidh thar an trasnán. 1-6 le 0-13. Á, smachtaithe go deas ag Darragh McNamara. Fós ag imeacht leis McNamara. Tá fear taobh istigh dhó sin Talty faighte ag Ben. An mbeidh sé in ann cúl a fháil. Oh! Sábháilte faoi dheireadh! An scór mar atá, 1-7 le 0-13. Agus muid leath bealaigh tríd an dara leath anseo. Ach trasna deas. Finneran ag iarraidh an ceann sin reoite ach tá sé faoi bhrú. Á smachtaithe go hálainn anseo ag John Barry. Ach scór an lae aige, má éiríonn leis. Ah! Deas ag Barry. Péire eatarthu. Agus a cúigiú pointe. Tá gift an t-am sin ag Éanna McDonagh, tá sí faighte ar ais aige. Sleaschéim deas ag McDonagh. Ag iarraidh dul isteach sa spás. Bhí sé curtha chuig Hannon. Tá Cian Ó Flatharta ón chúl. Tá riail an bhuntáiste aige. Bhfuil cúl aige? Oh! Cian Hannon! Agus b'fhéidir go b'in é an scór a thiúrfadh Coláiste na Toirbhirte ar ais go Páirc an Chrócaigh. Bhí riail an bhuntáiste aige. Ceann seo buailte anois seo ag comhchaptaen na foirne. Bhfuil trí cinn eatarthu? Tá trí cinn eatarthu. Ronan McGlynn isteach ag Brady. Fuair Brady scór sa gcéad leath. Ceann seo pioctha suas. Bhfuil sí faighte ar ais acu? Tá. Bhfuil sí sin thar an trasnán? Tá! Ag Ronan Callan agus fear Chill Íomair Dálaigh. Tá siad ag gnóthachtáil anseo i gCill Eicín i ndeisceart na Gaillimhe. Agus an puc amach tógthaí agus sin é! Beidh siad ar ais go Páirc a' Chrócaigh. Cluiche thar a bheith taitneamhach. Cluiche dian mar bhíonns go hiondúil sna cluichí scoileanna seo. Briseadh croí ag leads Naomh Flannán. Ach siad, Coláiste na Toirbirte, Baile Átha an Rí, a bheas ag tabhairt aghaidh ar Choláiste Chiaráin i gCluiche Ceannais na hÉireann.